salamu aleykum waaleykum salam ee eh! aa ah, dugutigi ɲuman ee eh, ne ka jeliba a ni tile ne ka jeliba kori baasi tɛ yen baasi tɛ yen denbayaw dun somɔgɔw somɔgɔw bɛɛ i ka kɛnɛ nba nba ee e bisimila fakɔli i bisimila kori baasi t'i la baasi si tɛ n na anw ka sonsoribugu dugutigi ɲuman ye kori baasi foyi t'i la
jeliba e kɔni e yɛrɛ kɔni aa jeliba n'e kumana ɛɛ dugutigi.
non ne yɛrɛ tɛ dan yɛlɛ n yɛrɛ la. bamananw de ko hmm.
ko kuma min bɛ fɔ i su ɲinɛ hmm. kana to a ka f'i ɲɛnama kunna dɛ wa kuma min bɛ f'i ɲɛnama fana ɲinɛ hmm. kana to a ka f'i su ɲinɛ dɛ ko sinɔn k'i bɛ kɛ jufa fɛn ye dugutigi sonsoribugu yan e de ɲɛna yan i bɛnba kɔrɔbaw ma tana tiɲɛ yan dɛ i bɛnbaw ma tana tiɲɛ. wa e sigira i fa min nɔ na mhm. sonsoribugu yan mhm. a y'a kɛ ka ɲɛ a ma kɛ ka tiɲɛ mhm. a ye furuw dilan yan ka balimayaw dilan yan ɔ dugutigi n'o kuma kan ka fɔ e ɲɛnama ɲɛna mun n'an t'o fɔ e ɲɛnama ɲɛna dɛ alhamdulilah e dumuya n cɛ e bisimila e dumuya e bisimila e dumuya marhaba e bisimila ɛ e kun ye ci ka ci min na n y'a ɲɛfɔ dugudenw ye ni ala sɔnna ma a tɛ mɛɛn sisan u bɛ se yan o yan'u yɛrɛ ka se yan i jɔ ne ka boli ma aw kana kɔn ne ɲɛ yan o diyara n ye n tun ye malo bɔrɔ kelen bila ka taa i y'a ye

aa dugutigi i jɔ i jɔyɔrɔ la dɛ i jɔ i jɔyɔrɔ la dugutigi n'i ye mun fɔ kana o bɔ a ma dɛ ne da ka wuli terikɛ a yɛrɛ selen yan salamaleykum waaleykum salam ee ee kɔnɔku basaku kan jɔ i da somɔgɔ aa basaku jeliba i kamara an ce kamara bana makan bana aa manden dugukolotigiw

Ah, dugu fana kɔni sɛnɛ ni donsoya o y'ale tagala ye eh, ale kɔni ɲɔgɔn ta bɛ kungo kɔnɔ eh, wa kɔni fɛn bɛ sɔrɔ a ka sogo tɛ sɔrɔ dɛ eh. a ka sogo sɔrɔ man di ah. jeliba n dun ko a ɲɛna k'a k'a hakili to i la waaleykum ah. salam denmisɛnnin ɲɛmɔgɔba kamalenkuntigi an ce somɔgɔ bɛ konatɛ la somɔgɔ dun dugutigi kɔri baasi la jeliba kɔri baasi jeli tɛ malo baasi la somɔgɔ a kɛra fama ye alhamdulilayi kɔri baasi tɛ yen dugu denmisɛnw nisɔndiyalen don ko y'a dɔn k'i kɛlen bɛ ka jɔdaba d'u ma dugu in ko la ko an ka denmisɛnnin ko fɛn fɛn mana ɲɛnabɔ a mana kɛ an kan ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la k'an ka denmisɛnw de bɛ kɛ

o diyalen n ye kosɛbɛ eh, nin tɛ baasi ye jeliba naamu eh, mɔgɔ t'a fɔla ko ji in bɔlen manɔgɔ da ko o sumalen siga t'o la n'i ye n kan mɛn ko ka taa dugu musotigi bɛɛ wele ka na naamu ɔ kuma min fɔlen e yɛrɛ ɲɛ tiɲɛ e yɛrɛ ɲina tiɲɛ ɔ e ye n wɔ siga t'o la n bɛ se k'e ci n k'e ka taa fɔ tiɲɛ wa i bɛ ci la sa lase cogo fɛnɛ la tunya tunya tunya nka naamu ko dɔyi bɛ yen mm, o mm. bɛnnen bɛ mɔgɔ yɛrɛ da kɔnɔ o ye tiɲɛ ye n bɛ n da mɛ n tigila ye siga t'o la n ka kɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mm, n k'o ɲɛfɔ tiɲɛ ɔ i yɛrɛ kɛ kɛ n seere ye
hatɛ ɔ e yɛrɛ n seere ye awɔ dugumusoyi n'i fara ɲɔgɔn kan ka se an ma k'a fɔ ko ayi sɛgɛlen hatɛ ko ayi sɛgɛlen tiɲɛ fo k'a fɔ k'ayi sɛgɛlen a kɛra ten ko oyi musoyi nasɔngɔ dafa ko o oyi ma tiɲɛ ko dɔyi yɛrɛ ta tɛ nasɔngɔ di la walahi a fɔlen i yɛrɛ dama dalama ɲɛna dɛ n yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan ko oyi kɔnɔmaya ko cɛ caman tɛ sɔnna ko k'i lɔ a ya peseli weri la tiɲɛ a fɔra a fɔra a fɔra an yɛrɛ fɔlen tɛ ko janko k'ayi ko ko jelita ni arajo k'o mana fɔ cɛ min ko cɛ y'a fɔ ko wori ka siya maɲumako banna maɲumako ba han tiɲɛ ɔ ko fɛnɛ ko denmisɛnnin mana bana ko kuru lalen oyi musoyi kun a fɔlen dugutigi a fɔla musoyi nat'a fɔ walahi u y'a fɔ ɔ ka don juguman min di ko fɔlɔ k'an t'an borila k'a bon kɔfɛ dɔrɔn k'a ye doni lɔgɔ la ka na ko mɛ ko sisan ko lɔgɔ ɲini funan kɛlen kilomɛtiri tan ba kilomɛtiri tan ni duuru di ko hali bi ko o ayi kan a b'u kan ɔ k'an kɛ an ɲɛmajigin o ju kɔrɔ ko k'o lajɛ kosɛbɛ ko ni o bɛnfɛn de ko b'a bɛnfɛn de mhm. ah, n fɛnɛ ko o le ma sa n kɛ kɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan mhm. ɔ n terikɛ tɛ nin mhm. k'a la jama tɔ bɛɛ lajɛlen kan ne ni nin de ye wolo ɲɔgɔn di an n'an ka denmisɛnya bɛɛ kɛ a k'a service kɛ a ka retraite sisan an bɛ ɲɔgɔn kan yan ni n bɛ kangarila mɔgɔ ye kosɛbɛ n k'a la ale ye kosɛbɛ hatɛ parce que n y'a la han cɛnin tolofasa gbɛlɛma a ka gɛlɛn ɔ bi ta kɔ tɔn latɔ lɔgɔ ɲini ko la ha dugutigi ɲuman n kan t'a tɔyi ma fɔlɔ dɛ hatɛ tɔn latɔ lɔgɔ ɲini ko la ha fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ mhm. an tun y'an borila ka lɔgɔ ɲini kɛnɛ ma tiɲɛ n kɔrɔ yani yan dɔrɔn mhm. ka daga sigi yanni ka dagaji kɛ wuli o y'a sɔrɔ i na lɔgɔ doni bɛ yen mɛ sisan i mana bɔ sɔgɔma e tɛ se yan fo lagansara walayi a dɔyi muso yɛrɛ kɔnɔmayi di tiɲɛ ɔ o tɛ min dɔn bi ta kɔ bi ta ɲɛ jeliba a lase ayi ma ko n t'a fɛ ka muso ye ŋɛɲɛ dɔ kɔkɔ lɔgɔ ɲini hatɛ cɛ i k'i lɔ o la tare tare cɛ i k'i lɔ o la hatɛ bi ta kɔ bi ta ɲɛ ko mana mu cɛ cɛ muso ye ŋɛɲɛ dɔ i ɲɛ tɛ ne garidi la walahi ayi bɛɛ don k'o muso minɛ k'o n'o n ko faranta kan eh. a faratɔ n ta kan eh. n'o n'a fɔ bɛɛ k'a mɛn ne bɛna e ci nasa i b'a kɛ n'a kalabanciya kɛ u b'a fɔ hɔn a mana mɛn yɛrɛ da o le ka ɲi n ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ dɔ han n ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ dɔ de mana cɛ cɛ muso minɛ ŋɛɲɛ don o faratɔ n ta kan tare tare tabarikala eh, kuma yɔrɔ min dɔn hmm. o ni a ye wele ko min dɔn o ni ha sɔlɔla rasulu aa i ni sɛnɛ nba i ni sɛnɛ nba nba ɛɛ kuma diya i ma sosoribugu dugudenw aw tulo b'an ka dugutigi mankan na namu a ma fɔ faransɛ la a ma fɔ kan wɛrɛ la a fɔlen an na todunkan na ko bi ta kɔfɛ bi ta ɲɛfɛ bari sabu musow le fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko lɔgɔɲini digilen b'u la k'u tɛ se k'a baara de ni baara tɔw dɔrɔn jɛ ko ni maa o maa muso minɛna lɔgɔɲini na kungo kɔnɔ he i muso a b'a bɔsi i la k'a fara a yɛrɛ muso kan wa a tɛ dan o ma dɛ a bɛ tila ka baara da e yɛrɛ fana kan dugu in kɔnɔ bari sabu n'i ko ko dugu ka ɲa f'i ka tɛmɛ nin sira fɛ ko k'a da aw tulo kan han dugutigi kuma don ala sago aw bɛɛ lajɛlen sago sagotigi ye ala ye n sɛnɛ n ba n sɛnɛ n dɔgɔ n sɛnɛ

i sigilen tɛ nin mhm. a fɔ dugutigi ye naamu ko su ma ko fɔlɔ mhm. n'an bolo bɛ fili an da ma mhm. lamɛn dɛ jeliba i na tɛ dugutigi ka kuma lamɛn i fana bɛ lamɛn tiɲɛ ɛ aujourd'hui là Moi, je ne suis pas le chef de village ici. Hein. Mhm. C'est lui qui est le chef de village. Mhm. Mais nous sommes des filan. Hein.
ayiwa n'i y'a fɔ bamanankan na o de bɛ fisaya n ko bi ne tɛ dugutigi ye ale de ye dugutigi ye tuɲa tuɲa mais an bɛɛ filan o tiɲɛ est-ce que i y'a faamu dugutigi na kuma min fɔ a fɔ dugutigi ye naamu k'a da finna makun ko ne ancien basaku a t'a muso ye di a ta tɛ ne muso di ne muso bɛ wa lɔgɔ ɲini na bi a bɛ wa lɔgɔ ɲini na sini ayiwa sabula an baw tun bɛ taa lɔgɔ ɲini ka na ɲɔ furu ka taa lɔgɔ ɲini ka na sɛnɛ kɛ

yiri minnu salen kungo kɔnɔ n'o lɔgɔ ye k'a ɲini mhm. e ni dugutigi si ma ji k'a ju fɛ ɛɛ basaku nam i kumana o faamuyara mhm. ɔhɔ dugutigi tulo b'i la n kɔrɔ nam i y'a fɔ cogo min na mhm. a tɛ tɛmɛ o kan koyi ko de ɛɛ dugu fana naamu i tulo kɔrɔ fɔlɔ ɛɛ eh, n bɛ min f'i ye ah. ma la ko la ɛɛ hmm. eh, ne b'a fɛ ka min f'i ye dugu min tɔgɔ ko sonsorobugu wuli an ka taa t'o sɔrɔ yen koyi hmm, o tiɲɛ ne y'a lɔn dugutigi bɛ nin kuma nin fɔ kabini bi tɛ hmm. bawo dugutigi ye muso i le kɔ a tɛ cɛ i kɔ bilen dɛ a tɛ cɛ i la kuma lamɛn na yɛrɛ wa ne ma sɔn bi ne ma sɔn sini ne le na muso furu n ta le muso di i n'a mɛn ɔ ne le na muso furu hali bi n bara bɔ yan sisan muso ka lɔgɔ ɲini na ɛɛ awɔ ɛɛ n kɔrɔ naamu dugutigi a bɛ fili lɔ kosɛbɛ fili belebele n kɔrɔ bɛ fili lɔ depuis kunu depuis kunasini musow bɛ ka lɔgɔ ɲini an ka jamana nin kan yan an mamuso olu na lɔgɔ ɲini ka to tibi k'a di an mɔkɛw ma an baw kɛ lɔgɔ ɲini ka to tibi k'a di an faw ma ka an na balo hɔ tour selen an ma ko an musow kɛ lɔgɔ ɲini ko ka an denw labalo ko o tɛ kɛ e o tuma mun b'ale kɔnɔ et puis min na n tɔɔrɔ ko la ma min faamu ko la fewu fewu eh ko lɔgɔ ko yɛrɛ tɛ bilen dɛ k'a mana mɔgɔ min muso ye lɔgɔ ɲini sira kan ko lɔgɔ kun ka bɔ ngoyan kɔnɔ k'a b'o muso mina k'o fara a ta kan eh o mini ha dugutigi yɔrɔ min dɔ bi dugutigi ni dugutigi ma bɔ ni nin ye dugutigi y'a muso dafa ɲini na o tɛ sɔrɔ f'a ka bɔ ni sira dɔ mais muso tɛ dafa la walimuso la dɛ basaku muso tɛ dafa la kola dugu fana hakilila dugutigi y'aw bɛɛ hakilina faamu ka ban ɛɛ nin kuma in an tɛna taa kuma jan bilen kamalenkuntigi ne kamalenkuntigi ni kuma b'i yɛrɛ fɛ
ala ne b'a fɛ ka kuma ɲini ɛɛ dugutigi ye min fɔ jeliba naamu ɛɛ tiɲɛ na dugutigi ye min fɔ ne sɔnna dugutigi ta ma fo tan sabula naamu n'i y'a jateminɛ bi bi in na aa lɔgɔɲini funa diya ne dɛ a ka jan dɛ a ka jan muso in sɛgɛnnen kojugu walayi tiɲɛ don ɔ ni dugutigi ko tan ni dugutigi bɔra ni nin hakilina ye an bɛ dugutigi kɔ kɛ ni ala sɔnna a ma dugutigi ta o a bɛna kɛ an b'a kɛ o de ɲɛ ma i y'a faamu jeliba nin tɛ baasi ye ɛɛ n ma laban kuma la k'aw makun dɛ a ye n lamɛn n ma laban kuma la a ye kan tɛ kama bɛn i ma awɔ
jeliba naamu
jeliba dɔrɔmɛ mugan nin ye yan ee i k'o minɛ i k'o don jeliba aa barika naamu jeliba Ahɔn.
ɛɛ n selen kurusibɔ ma ni n selen muso furu ma kelen tɛ Mm-mm, u cɛ ka jan
i n'a mɛn Mhm. mɔgɔ o mɔgɔ ni e ma se ka lɔgɔnin ɲini k'a di muso ma i tɛ se muso kɔrɔ i tɛ se e tɛ se waliden kɔrɔ a ta kun
he naamu ɲantɛ ko n na min fɔ ko n dan o de a banna ni min lala ni min ma lala fe fe fe fe i ka kɔrɔbɔ ɲantɛ la a i tɛ wuli a ye ko a fasa ye ma ko lama ko bɛɛ kuwa ko bɛɛ kuwa i fa boli i fa boli o mana jeliba
a barika a barika a barika

i den in b'o mɛn i mɔden in b'o mɛn i kufafu i b'o mɛn i kulomasima i b'o mɛn jeliba n ye min fɔ wari han o dun i mana mɔgɔ o mɔgɔ ye n'a fɔ n ye ni ala sɔnna a ye cɛ mɔgɔw yan n selen muso furu ma ani n selen kurusiba ma kelen de dugutigi dugutigi ni fasani kuma tigɛ tɛ dingɛ da o tɛ dingɛ da yɛrɛ n y'a ni la a ye tolo gɛlɛma ni ala sɔnna ma a ye tolo wa ne mana maa o maa muso ye dugutigi mɛ e mana sɛfan sɛnugu telelen ye kala yɔrɔ kala y'a kɔnɔ wa kala foyi t'an ta nin kɔnɔ ne terikɛ la yɔrɔ basa nafigi belebele ale la ka mɔgɔ lamuruti ka mɔgɔ kɛ rebelle dugu ala sɔnna ma ne bɛ siran ɲini o la siran ɲini n bɛ taa han n'a kɛra cogo min na ni ala sɔnna ma n b'o ɲɛf'i ye awɔ i Dunbiya k'an bɛn o la han n ba n dalabɔ la ee lɔgɔ tɛ yen dɛ ne dun ma daga sigi fɔlɔ daga sigi waati sera ko lɔgɔ tɛ yan wa mun ye lɔgɔ ban o sɔrɔ dugutigi dɔ kuma n fɛ yen nɔ o bɔlen ne kɔnɔ yɔrɔ ee kabako ko dan dɛ n tɛla ko la ɲɔbu an b'a fɔ ko muso kana lɔgɔ ɲini dugu in kɔnɔ yan quoi e lo sa o tuma
dugutigi ta de ne ka du ye wa dugutigi de bɛ ne ka du mara wa tari a bɛ ne ka du barama kilo da lɔn dugutigi ta tɛ e ka du ye mɛ dugutigi ta dugu di dugutigi ta ka dugu ye mɛ dugutigi ta tɛ ne ka du ye o mana ka ɲɔgɔn fila ka bɔ ɲɔgɔn kan sigi cogo di sa

ne muso bɛ taa lɔgɔɲini na bi a bɛ taa lɔgɔɲini na sini ɛ i b'a fɔ k'ale daji kɛ kungo na yiri ju fɛ fo a k'i lɔ tɛ ko bi ta tɛmɛnen kɔfɛ ko n'ale ye mɔgɔ o mɔgɔ muso minɛ lɔgɔɲini na k'ale b'o fara a ta kan ni muso ko nege kɛlɛ k'a la ne ta nin tɛ fara a ta kan a tɛ fara a kan wa ne ta nin bɛ taa lɔgɔɲini na koyi

yɛrɛ y'o kalama ne y'o kalama kɛ bon n kana ɲɛ tugun k'a yɛlɛ k'a sɔrɔ i ma taa lɔgɔ ɲini ka n'a bila so kɔnɔ i n'a mɛn wa ne kɔni tɛ ka wa lɔgɔ ɲini na bi ne tɛ ka lɔgɔ ɲini na bi n makɔnɔ n'i bɛ taa lɔgɔ ɲini na ou bien ne tɛ taa lɔgɔ ɲini na e bɛ o bɔ kalama se a ye ni dugutigi wale minɛ kɛ ko min dɔ bɛnna ɲɔgɔn bolo o dugutigi ta di o tɛ ne basa ku ta i n'a mɛn wa i n'a mɛn wa n n'a mɛn n ka presse i wa bɛdi la kungo kungo ne kɔni watɔ tɛ lɔgɔ ɲini na ne watɔ tɛ lɔgɔ ɲini na ne kɔni watɔ tɛ lɔgɔ ɲini na n kɛ ɲɛ datugu k'a ye ne kɔni watɔ tɛ lɔgɔ ɲini na bi e tɛ ka taga lɔgɔ ɲini ka na ne tɛ taga lɔgɔ ɲini na yɔrɔ si bi ɔhɔn ne tɛ taa lɔgɔ ɲini na e ka ne makɔnɔ e bɛ ne dɔn bi ni ne ye e minɛ bi ni ne y'i minɛ bi walayi i b'a fɔ ko e ko hali ala tun kana ne da ɲɛ dɔn

deniba ne ko fara min tɛrɛ yan ne ye n na bese dabɔ la fara min na a fara min bo ee deniba ko n ko kɛlɛ bara de ne ko i tɛ bɔ le wa i tɛ bɔ bon na tile guwalen dɛ i ye mun na ye bo wani yɛrɛ de fari man di bi ee deniba deniba n'a f'i ye n k'i yɔrɔ ja dɔɔni deniba han yɔrɔ ja dɔɔni ee e tɛ wa lɔgɔ ɲinina bi wa

ni furu lo min nɔ dugutigi wale woro dila i bara wa dugutigi kɔni an kunna han dugutigi an kunna dugutigi ta a la dugu le di mais ne de ta fana n na lu di ni ne ko n ko ne bɛ n sago kɛ n na lu kɔnɔ deniba kana n dakɔrɔbɔ o man di n ye ni dugutigi kɔni ko ko ne tɛ ka taa ne tɛ wa e tɛ quoi i tɛ quoi ɔ makɔnɔ ni ala sɔnna ma a bɛ bɛn sisan deniba e bɛ taa wa